Sa citade de Nùgoro s'est bestia a festa pro Pasca 'e Nadale. Bia Majore e sas àteras carreras comerciales ant allutu totu sas luches pro dare su benevènniu a nugoresos e istranzos in custas dies de vizìlia. Sos nugoresos costumant a colare custas dies notas in famìllia, custu sero sa chena e pro sos credentes missa 'e puddu. Ma a dispetu de sas luches coloradas est difìtzile a si ch'irmenticare chi custu est istadu un'annu difìtzile pro Nùgoro e provìncia. meses de peleas pro su traballu chin sempes prus postos de traballu pèrdios, un'economia fiacada dae annos de crisi, ube s'Istadu e sa Regione in su duamiza e bìndichi puru ant amutzadu unu pore de servìtzios de sa pùblica amministratzione. Sos sinzales de mezoru chi si biene in su restu de s'Itàlia inoche sunt istentande a bocare sa conca. Antzis sa polìtica regionale in custos meses at sichiu a isporare chi est traballande pro dare a Nùgoro e provìntzia unu benidore. A un'ala, difatis, sa Regione at aviadu sas mesas temàticas chi diant dèpere serbire a torrare àlinu a s'economia, a s'àtera at chircadu imbetzes de pònnere a Nùgoro e a su territòriu de pertinèntzia suo in unu cuzone rispetu a su restu de s'ìsula, mancu male chi sos sìndicos ant bocau s'atza e su desìnnu non s'est crompidu. Pro su duamiza e sèichi sos nugoresos. si bisan unu mezoru, ca in custu restu de duamiza e bìndichi, sas tassas, si ch'an manicau su bonu de su dinare a disponimentu de sas famìllias, su pagu abarradu est serbiu pro fàghere unu donu a su mancu a sos prus minores. Galu non s'ischit comente sun andadas sas bèndidas de Nadale, ma carchi sinzale de mezoru rispetu a sos annos colados s'est bidu. Ma pro torrare a sos livellos de dec'annos faghet de traballu, bi nd'at galu meda de fàghere. Sa detzisione de sa Giunta regionale de aumentare s'IRAP de unu puntu e de ritocare sas alìcuotas Irpef pro parare fronte a su dèpidu de sa sanidade est andande contra a su centru-sinistra chi custa borta puru at desinnadu su contràriu de su chi est faghende su guvernu natzionale ghiadu dae Matteo Renzi, segretàriu natzionale de su PD. lassande a un'ala sas cunsichèntzias de s'aumentu de s'IRPEF e de s'IRAP pro sos bilàncios de sas famìlias e de sas aziendas, a su mancu cussas galu in ponte, sempes peleande chin sa crisi, su chi ghetat pore est su messàgiu chi essit a pizu. A sas pessones e a sos imprendidores che lis bocan cada ispera de mezoru rispetu a su restu de Itàlia. Custa borta puru ant seperau s'andalabetza de s'aumentu de sas tassas pro sanare su bilànciu de sa Regione. Sa Giunta Pigliaru dae deretu, in pessu insediada, depiat a picare in manos sa situatzione de sa sanidade sarda, denuntziare sos contos fora de controllu, acusande chie at ghiadu sa Regione prima de issa e intervènnere deretu. Arribare como, a pustis de duos annos, a iscopèrrere chi su dèpidu de sa sanidade est fora de controllu no est credìbile. S'ùnica cosa chi dae como in susu abarrat est s'aumentu de sas tassas, chi che faghet ismenticare totu sos provedimentos picados fintzas a como pro assentare e torrare a organizare su sistema sanitàriu sardu. Su traballu de Babbu Nadale est cussu de cunsignare a sos pitzinnos sos donos chi lis inditat in una literedda chi imbian a su Cìrculu Polare Àrticu ube istat e at su laboratòriu pròpriu Babbu Nadale. E in custos annos custu betzu barbicanu at impreadu cale si siat mezu pro los acuntentare, dae s'islitta chin sas rennas a sos aèreos a reatzione. E in Bitti puru, Santa Claus, s'at imbentadu una manera nova pro regalare a sos pitzinnos de sa bidda unu mamentu de ispàssiu e de ispantu, at impreadu sas tècnicas ispeleològicas e alpinìsticas. Sos espertos de su Speleo Club de Nùgoro, abesos a intrare in sas intrannas de sa terra e a trabicare sos gorropos de su Supramonte, eris s'ant bestidu sos pinzos de Babbu Nadale e che sun falados a sa prata de su mercadu dae su campanile de sa crèsia, in ocasione de sa manifestatzione Vivi il Natale a Bitti. Pro che falare dae su campanile b'at chèrfiu una paja de minutos, ma pro garantire sa sicuresa de custu Babbu Nadale apilicadore e de chie est acudiu a bìere b'at chèrfiu traballu meda. A pustis de custa balentia totus an sighiu a s'ispassiare manicande sa castanza in prata gràssias a su grupu parrochiale. Unu bellu sero duncas pro sos pitzinnos bitichesos chi an pòtidu saludare unu Babbu Nadale ispeleòlogu. Unu percursu musicale chi at sichidu sas tapas evangèlicas dae cando s'ànzelu at dadu a ischire a Maria chi fit isetande a su Messia a cando in una gruta est naschidu su Sarbadore. A lu fàghere est istadu su Complesso Vocale de Nùgoro, diretu dae su mastru Franca Floris, in su cuncertu de Nadale duamiza e bìndichi, ospitadu in sa crèsia de Santa Maria. Unu cuncertu chi at mustradu su livellu artu meda de custa formatzione vocale chi at oramai trintun'annos e chi fintzas a como at àpiu unu pore de reconnoschimentos in totu Europa. Erisero, leturas sacras e branos de sa traditzione canora sacra s'ana dados a manu, cummovende sa zente acudia, dae sos cantos dedicados a su Nadale, a sos cantos populares europeos dedicados a sa naschida de Zesus, a sas antifonas gregorianas, a sa musica mitteleuropea. Custa borta puru su cumplesso vocale de Nugoro at donadu a su pubblicu nugoresu unu sero de bella musica e de emotziones mannas. Unu cuncertu chi ch'at fatu pesare su pùblicu dae sas cadiras e l'at postu a cantare e a ballare. De su restu, pròpriu custa est sa punna de sa traditzione gospel, a minimare sa distàntzia intre cantantes e ispetadores in s'ìnteri de sas funtziones religiosas, bocande a pizu un'energia ispantosa e contagiosa. Est capitadu eris in Nùgoro, in s'interi de s'esibitzione de su Cedric Shannon River and Brothers, in ocasione de sa 'e bintuna editziones de su fèstival Anima Nera Mediterrànea promòviu dae s'assòtziu L'Intermezzo de Nùgoro. Cussu chin sa mùsica gospel oramai est un'apuntamentu fissu pro Nadale. Sa mùsica e sas boches de su Cedric Shannon River and Brothers an mudadu su Teatro Eliseo in una crèsia de su sud de sos Istados Unidos che a cussas chi si bien in sos film. Sa mùsica gospel difatis naschit dae su coro, ma at bisonzu de tècnica, istùdiu e spiritualidade manna pro poder dare fortza a unu messàgiu chi prima de totu cheret èssere religiosu. A su Cedric Shannon River at cunfirmadu de èssere unu de sos intèrpretes prus balentes de custa forma musicale. Prima de su cuncertu, Enosound at ammaniadu un'assazu de produtos de su territòriu. e acropare mùsica de calidade e produtos de sa traditzione difatis est oramai una costumàntzia de sas manifestatziones organizadas dae s'assòtziu L'Intermezzo de Nùgoro.